ee ne balima maliyɛn afirikɛn cɛ n'a muso aw ni sɔgɔma aw ni wula aw ni su aw balimacɛ de don segu tunkara dit fier d'être maliyɛn maliyɛnw ne segu tunkara bɛ ka video in kɛ ni video direct in kɛ message clairement de don ibk ka yɔrɔ de don maliyɛnw b'aw deli alahu taala kama aw bɛ ka na ni problème aw bɛ ka ko dɔ sin mɔgɔ minnu bɛ ka ko sin ko 150 hectares tara ka di ayidara ma k'o ma bɛn aw ma aw bɛ k'o fana k'a dama problème de ye maliyɛnw ne hakili la anw ka priorité kan ka kɛ mali nord ka libérer kɔngɔ bɛ mɔgɔw la minɔgɔ ka bɔ mɔgɔw la kɔngɔ ka bɔ mɔgɔw la anw kan ka président dɛmɛ n'o baara de ye e balimaw a ye sabali sa an kana an kana dusukolo bila hakili ɲa e ne balimaw n'a fɔra ko ibk ye 150 hectare k'o y'o ta k'o di ayidara ma o de kuma bɛ senna facebook la don o don e maliyɛn aw tɛ sabali dɔw bɛ k'a fɔ ko kerecɛnw ko fɛn ma di kerecɛnw ma walahi aw bɛ fɛ ka mali ci de walahi ala aw bɛ fɛ ka mali ci de aw bɛ fɛ ka ibk ni kerecɛnw de bila ɲɔgɔn na aw bɛ fɛ ka ibk ni silamɛ tɔw de bila ɲɔgɔn na ayidara ye fɛn in minɛ a y'a minɛ au nom de tous les musulmans de tous les musulmans du mali ni ayidara b'a ka fɛnkɛ in kɛ mɔgɔ minnu bɛ na ayidara ka fɛn na e cɛ k'olu fana bɛ na olu bɛ fɛn minnu san o bɛ o ka ɲi mali économie ma aw m'o si jateminɛ e cɛ opposant fɔra cogo cogo hali ni a y'a kɛ campagne na sa où est le problème aw bɛɛ bɛ nin kɛ e cɛ a ye sabali sa a ka juguya a ka juguya dabila a ye cɛkɔrɔba dɛmɛ n'a fɔra ko anw ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye n'anw ye problème ye mɔgɔ da la c'est à dire que c'est devenu une coutume chez nous n'an y'i ye n'i bɛ problème na dɔrɔn an t'i dɛmɛ an b'i lajigin de o kɛra maliyɛn ka o kɛra maliyɛn ka laada de ye hali tunga la hali tunga la ni ni problème b'i da la maliyɛn t'i dɛmɛ u t'i dɛmɛ o caman bɛ démissionner na sisan nɔ parce qu'il voit que ça ne va pas e eh, mais cɛ a ye sabali sa C'est pas la personne d'IBK qui est importante, mais c'est le Mali qui doit être au-dessus de nous tous. e cɛ a ye sabali maliyɛnw a tɔ bɔra maliko la dɛ a tɔ bɛ ka kɛ juguya kisɛ bilen yɛrɛ yɛrɛ de quoi n tɛ fɛ e yɛrɛ de ka ɲuman yɛrɛ kana fɔ ne tɛ fɛ ibk yɛrɛ de kana ɲuman kɛ ne tɛ fɛ ibk ka ɲuman kɛ ne tɛ fɛ ibk ka tɔgɔ duman sɔrɔ ne tɛ fɛ ibk ka élu ne bɛ fɛ ibk tɔ ka coron de ne bɛ fɛ mali ka jeni de IBK kana pase n'a jenina a tɛ f'aw si kɔ a tɛ f'an si kɔ a ye sabali maliyɛnw a ye sabali hali n'i ye mɔgɔ wɛrɛ hali n'i ye umar mariko kɛ mali président bi a bɛ situation min na bi ne seko b'a dɛmɛ kuma tɛ IBK ma aw ye mali lebu aw ye mali armée lagosi ko fɛn tɛ mali armée bolo lajinɛ lajinɛ donsow taara an ka an ka an ka mɔgɔw lamaloya an yɛrɛ ka frontière la anw maliyɛnw de bɛ ka bɔ ni anw ye don o don k'an lebu k'an ka jamana lebu k'an ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ lebu lebu maliyɛn bɛ adamaden humilier ka tɛmɛ diɲɛ arasi bɛɛ kan diɲɛ kɔnɔ humiliation de o de ka di maliyɛn ye a dɔw bɛ facebook kan u bɛ yaala de n'u ye nɛninikɛlaw yɔrɔ dɔn u bɛ taa yen de parce que futinɛ de ka di dɔw ye dɔw tɛ bɛn fɛ dɔw tɛ paix fɛ ala ma dɔw yɛrɛ da paix kama e mais cɛ an bɛ avanse o la cogo jumɛn kuma kolon fɔlaw n'olu ye video kɛ o video bɛ partage mɔgɔ minnu bɛ futinɛ na ni futinɛ ye jamana kɔnɔ dɛ mɔgɔ minnu bɛ mali jeninko kuma f'u da la dɛ n'olu de ye video kɛ olu de ka video ka di mɔgɔninfinw ye ka tɛmɛ mɔgɔ minnu bɛ kuma bɛn kan mɔgɔ minnu bɛ fɛ mali ka maliyɛnw ka bɛn mɔgɔ minnu bɛ fɛ paix ka na mali kɔnɔ o man di mɔgɔ dɔw ye dɛ ni tasuma e min bɛ tasuma kami bɔ i da kɔnɔ dɛ ka kuma kolon fɔ i da kɔnɔ ka kuma haramulen bɔ i da kɔnɔ dɛ ni e y'i ka kumaw fɔ u bɛ kɛ i n'a fɔ e ye yɛlɛbugu de ye e ye nalonma d'u ɲɛkɔrɔ u tɛ e jate olu bolo e tɛ fɛn dɔn maliyɛn tɛ mɔgɔ ɲuman fɛ o hayidara bɛ degré min na bi hayidara fait la fierté de tous les Maliens, de tous les Africains, dans toute l'Afrique de l'Ouest. bɛɛ bɛ hayidara bonya ka tɛmɛ maliyɛn den de i bɛ maliyɛn den na a bɛ ka hayidara labɔ hasidiya bɛ ɲini ka bɛɛ faga cɛ hali ni hectare kɛmɛ dira ayidara ma où est le problème hali n'a ye hectare ba kelen d'a ma a ma fɔ aw ɲɛna k'a hectare in bɛna di bamakɔ e cɛ maliyɛn aw ye sabali sa a ye sabali aw kana dusu c'est à dire ko aw bɛ ka aw bɛ ka kuma kelen bɔ aw da kɔnɔ aw bɛ ka ne kɛrɛ bloqué de ko chrétienw ko IBK ma fɛn di chrétienw ma ko IBK ma fɛn di wahabiyaw ma e cɛ walayi mali jugu ye aw ye aw minnu bɛ ka kerecɛnw tɔgɔ bɔ aw da kɔnɔ cɛ o cɛ bɛ ka kerecɛnw tɔgɔ ta ka don na u bɛ fɛ ka na diinɛkɛlɛ de mali kɔnɔna na maa o maa n'i bɛ fɛ ka na diinɛkɛlɛ mali kɔnɔna na ala k'i nagasi cɛ aw y'an tɔɔrɔ tɔɔrɔ a ye cɛkɔrɔba to yen a ka lafiya n'aw t'a fɛ a y'a ka vote kɔnɔ a ka taa vote a y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw a y'u to yen walayi bilayi mɔgɔ minnu mɔgɔ mɔgɔ b'a lase an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ma olu de ye mali juguw ye cɛ a ye sabali sa a ye jamana to a ka lafiya sa a y'a to an ka respirer

mɔgɔ mɔgɔ mana na dɔw yɛrɛ bɛ depuis ala k'u da u bɛ opposition na wa u bɛ sa opposition na u tɛ fɛ mali ka ɲɛsumaya tasuma kami ka wuli mali kɔnɔna na o de ka di adamaden dɔw ye aw mana kuma aw tɛ bɛn ko kuma tɛ bɔ aw da solution tɛ kuma tɛ bɔ aw da n'aw kumana dɔrɔn aw bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye hayidara ye maliyɛnw ka kan ka fierté de kɛ ni hayidara ye maliyɛnw de kan k'i disi gosi ko nin ayidara ni fɛn fɛn dira ayidara ma a man ka digi maliyɛn den halala si la a man kan ka kɛ problème ye mɔgɔ si bolo hali ni farawuna n'a ta k'a d'a ma où est le problème IBK goyara o cogo cogo hali ni IBK y'a d'a ma sini ye campagne n'a y'a d'a ma bi hali n'a kɛra campagne ye sa où est le problème e cɛ a ye sabali sa aw kana mɔgɔ c'est à dire que sɔn kelen bɛ maliyɛn na ni mɔgɔ ko ka go ale ye ale tɛ fɛ o ka gɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ la n'o gɛrɛla mɔgɔ wɛrɛ la dɔrɔn o virisi bɛ se ka yɛlɛ o ten tɔ o tigi fana bɛ se ka goya o ye ten o tɛ faso jɔ ye dɛ o ye juguya de ye o ye hasidiya de ye walayi mali tɛ jɔ n'o ye cɛ IBK ta an t'a ka ɲuman fɔ a c'est à dire n'a tɛmɛna IBK y'a ka avion san don min na IBK y'i jɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ɲɛna IBK y'a yɛrɛ akize ko vraiment j'ai tort cɛ o tɛ aw bɔ IBK yɛrɛ ko ko n jo t'a la IBK y'o fɔ a da la o tɛ aw tɛ dɔw fa e cɛ an bɛ se ka to juguya bilen na ɲɔgɔn kɔ ten ne tɛ se nin na franchement parler ça me donne chaud mais aw aw tɛ ko ɲini ka faamuya je m'adresse mɔgɔ minnu bɛ ka ee, ayidara atake mɔgɔ minnu bɛ ka IBK atake n ko n t'olu ma dɛ mais mɔgɔ minnu bɛ ka ayidara ka ko in ta ko k'u ka politiki surusi ye walayi aw ye mali juguw de ye walayi bilayi aw tɛ mali fɛ hali ni hɛkitari ba kelen taara k'a di hayidara ma où est le problème e cɛ a ye sabali sa a y'a fɔ f'a donna hayidara yɛrɛ kulo la a y'a fɔ fo ka cɛ yɛrɛ maloya a yɛrɛ ye video k'a kan ka a y'a gêné hayidara yɛrɛ kumana parce que a y'a fɔ k'a fɔ ka bɔgɔrɔ dɔn fo k'a goya hayidara yɛrɛ ye cɛ jamana tɛ se ka jɔ nin kan sa jamana tɛ se ka jɔ haine kan y a trop de haine mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔninfinw tɛ fɛ ka ɲɔgɔn lamɛn a ye kuma in fɔ k'a fɔ k'a fɔ k'a fɔ f'a donna hayidara tulo la e mais a ye sabali e cɛ jamana tɛ se ka jɔ nin kan kan ne bolo an kan ka IBK dɛmɛ de IBK dɛmɛni ye jumɛn ye ni IBK ye ko min kɛ n'a ma bɛn an b'o f'a ɲɛna président nin yɔrɔ kɛra nin ma bɛn e cɛ o tɛ aw bɔ aw ko de k'a ka taga bɔ yɛrɛ de a ye dusu de bila hakili ɲɛ a ye mɔgɔ jumɛn depuis mali kɛra mali ye a ye mɔgɔ jumɛn gɛn a nɔ kalama na ko mɔgɔ wɛrɛ nana k'o sera ka ɲa ka tɛmɛ o kan a ye mɔgɔ kelen jumɛn gɛn a nɔ kalama na o de to farafin tɛ bɔ retard la o an bɛ sa an bɛ an bɛ sa an bɛ bɛɛ kɔ de parce que n'an dusukolo bɔra c'est à dire que les philosophes disent n'i bɛ colère la n'i dusukolo bɔlen don i bɛ décision décision ta o la o tɛ décision ɲuman ye koyi i dusu bɔra i muso furu sa wala i bɛ tila ka nimisa i dusu bɔra i ban i cɛ la wala i bɛ tila ka nimisa ne m'o fɔ dɛ ne m'o fɔ dɛ kodɔnnaw de y'a fɔ diɲɛ bɛɛ bɛnnen don o kan hadamaden quand tu es en colère faut pas prendre certaines décisions n'IBK tɔgɔ fɔ dɔw bɛ dɛsɛ ka sinɔgɔ ni IBK nɛni bi o ka di dɔw ye dɔw bɛ tɛgɛrɛ de fɔ mais aw bɛ k'an ka jamana kɔnɔ aw tɛ ka IBK lebu c'est à dire que américain n'a ka koba koba bɛɛ i tɛ américain k'a ka président nɛni wali jamana kan i b'anw de ye k'a kɛ i tɛ tubabu ye k'a kɛ diɲɛ kɔnɔ bush n'a ka kojuguba bɛɛ américain tɛ bɔ kɛnɛma ka taa bush nɛni bush ye mun kɛ amerikɛnw na IBK tɛ se k'o kɛ anw na bush ye amerikɛnw ka takisi ta ka taga kɛ ka kɛlɛ kɛ ka amerikɛnw bila pauvreté la k'u ka iziniw datugu ka kojugu bɛɛ k'u la mais a ye mandat fila de kɛ u y'u c'est à dire a ye chance di mɔgɔw ma souvent sa mɔgɔ dɔ bɛ se ka ko dɔ kɛ a ma ɲa kunu mais sini a bɛ se ka ɲa a bolo aw de ko ko ni mɔgɔ nana ko mɔgɔ kana erreur kɛ aw ko de mɔgɔninfin bɛɛ ka kɛ i n'a fɔ ala kira cɛ ala ala dɔrɔn de tɛ erreur kɛ sinon bɛɛ bɛ erreur kɛ koyi nul n'est parfait ne m'a fɔ a erreur kɛ personne aussi n'est obligé k'a fɔ k'i ka IBK supporter mɔgɔ si obligélen tɛ k'i ka IBK supporter o y'i ka i yɛrɛ ka problème personnel ye mais kana na IBK ko ta k'o kɛ campagne dɔ ye k'an yɛrɛ ka jamana lagosi mɔgɔ wɛrɛw ka tila ka taa yɛlɛ anw ka jamana ma mɔgɔ wɛrɛ ka tila k'i tulonkɛ anw ka jamana la musonin ni azawa drapeau taara mali la o a kɛra aw bɛɛ ɲɛna aw ma b'o la o mun na aw ma bɔ musonin kama aw kun kan ka bɔ musonin aw kun kan ka bɔ don min na aw kun kan ka bɔ don de ka taa o musonin kama hali ni bo cira bɛɛ bɛ wuli ko IBK o don ka IBK jalaki est-ce IBK de y'a fɔ muso ɲɛna k'a ka azawa drapeau sigi IBK ba ka a ka palais la kuluba c'est à dire que les maliens ont mal compris la politique an filan sa cogo de la koyi aw y'an ka jamana lagosi a y'an ka jamana nagasi a y'an ka jamana danbe bɔ a la maaba minnu b'an ka jamana kɔnɔ a y'a bɛɛ lagosi ce n'est pas un problème d'IBK mais a kɛlen de sa nɔ maa o maa n'i ye mɔgɔba ye mali kɔnɔ a bɛɛ de bɛ lagosi la facebook in kan a bɛɛ de bɛ nɛni na a bɛɛ de bɛ dɔgɔya la aw ma aw ma si ye mɔgɔ si tɔn na hali ni ala bɔra ka jɔ aw bɛ ala nɛni walahi ko jamana baraka ka don jamana la o kan kan aw ni alahu taala cɛ aw ye jamana jumɛn y'o cogo la k'a avansera he jama aw tɛ sabali aw ka bolo da aw dusu la aw dusukolo bɔlen don aw jumɛn bɛ min bɛ se ka taga ko ka taga mali bɔ nin dingɛ in kɔnɔna na IBK sigira don kelen min na IBK wulila ka mali nord ko kɛlɛ a y'a daminɛ a discours kɛ faransi a ko ka je vais pas négocier avec les rebelles IBK y'o fɔ aw ma IBK dɛmɛ o n'aw ye mɔgɔ ye ɲuman sira kan aw b'aw sigi k'a lajɛ de f'a ka tiɲɛ aw t'o tigi dɛmɛ k'o o jukɔrɔma tintin dɛ aw b'aw sigi de dɔrɔn aw bɛ a b'i n'a fɔ u aigrilen de sigilen bɛ quoi c'est à dire que i k'i sigi e ma hali ne ka publication dɔ la ne bɛ kuma ɲumanw fɔ dɔw tɛ na ka kuma dɛ mais ni ne ye erreur kɛ yɔrɔ dɔ la i bɛ dɔw kunkolonin bɔlen ni ne y'i ye dɔrɔn n b'i bloquer fo lahara an tɛ ɲɔgɔn ye parce que dɔw ta tɛ maliko ye dɔw ta ye hasidiya de ye dɔw ta ye c'est à dire juguya fin de ye quoi IBK ka goya aw ye mɛ ayidara mun y'an ka silamɛ ɲamana ye ayidara maliyɛn bɛɛ kan k'i waso ni ayidara ye maliyɛn kan k'i waso ni mɔgɔ min ye maliyɛn bɛɛ bila o de kɔntoro la hasidiya ɲɛngoya juguya fin k'an ka avanse o kan sɛki modibo jara n'i ye sɛki modibo jara tɔgɔ fɔ amerikɛn den ɲɛna hali den min wolola kunu n'i ye an ka sɛki modibo jara tɔgɔ fɔ o ɲɛna a b'a fɔ ko i a t'a fɔ ko sɛki modibo jara dɛ a b'a bonya de k'a fɔ ko dɔkitɔri a b'a bonya n'a tɛmɛna amerikɛnw bɛ sujuru bi sɛki modibo jara ye mɛ an maliyɛnw y'o lagosi mɔgɔba mun mana bɔ aw b'o lagosi aw mana mɔgɔba ye aw b'o lagosi ko ala ka hɛrɛ kɛ anw ka jamana ye ko ala ka hɛrɛ kɛ aw ye a ye ibk lagosi a ye att lagosi a ye modibo keyita lagosi a ye mɔgɔba bɛɛ lagosi mɔgɔ mɔgɔ kan k'aw ka jamana ta k'a perezante ko mɔgɔba don a y'a bɛɛ lagosi a bɛɛ kɔfɛ aw tilara ka nimisa a bɛɛ lagosili fana na an m'an ta kɛ ni n kun b'a dɔn maliyɛn ka vi kɛra min ye dɔrɔn ni n kun b'a dɔn u diminen bɛ mɔgɔ kun kɔrɔ don min na u t'a fɛ hali o tɔgɔ ka fɔ mɛ n'o taara dɔrɔn u bɛ kasi daminɛ an y'ATT lebu yan nɔ faransi y'an n'ATT bila ɲɔgɔn na ATT ko tubabuw ma de aw t'aw sen so mali kɔnɔna na parce que aw man ɲi u y'an maliyɛnw de bila ATT kɔnturu la ka nkalonw fabrike k'a da ATT la anw ye ATT gɛn IBK fana nana o cogoyanin na IBK wulila k'i disi da u disi la maliyɛn hɔrɔnden bɛɛ b'a dɔn IBK sigi kuma ni IBK ni position min tun bɛ ka wuli cɛ an kana an kana kɛ aveugle ye an kana kɛ hasidi ye fo an ɲɛ ka to an ɲɛ tɛ tiɲɛ fana ye cɛ an ka sabali sa n bɛ fanga nɔfɛ n bɛ opposition na mɛ n kana n ka jamana fana labila IBK sigira don in kelen min na IBK wulila mali nɔri ko o de ye n ka priorité ye a taara faransi a y'a fɔ faransɛw ɲɛna a nana new york yan nɔ a y'a fɔ nations unies ɲɛna ko mali tɛ tila k'al'u kini sigi aw ma bɔ ka manifestation kɛ k'an ka perezan an b'i bonya an b'i suteni aw m'o kɛ o aw y'a to de a ye ibk ni tubabuw de to ɲɔgɔn bolo ɲɔgɔn samasama la fo tubabuw nana ka na jo sɔrɔ ibk mɔgɔmadu la tubabuw kelenw de tilara tuguni ka ibk tɔgɔ tiɲɛ aw ye k'a ye avion san ibk erɛri fitini dɔrɔn kɛ a y'aw sigi ka ibk ye nin kɛlɛ la aw m'a dɛmɛ dɛ a y'a to f'a ye erɛri kelen kɛ ibk avion kelen mun san o de kɛra zanda ye sa o kuma tɛ ban a y'a traumatiser aw de aw tɛ se ka perezan ɲɛnama sɔrɔ fo ka diɲɛ dugukolo in meleke n'an ma hasidiya in bɔ aw kɛrɛ la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna koyi IBK ye avion san waati min na IBK ye erreur kɛ mɛ aw y'o de ta k'o kɛ zana ye ka to k'o bila assemblée kɔnɔ na opposition ninnu ɲɔgɔn c'est à dire nin opposition in quoi eh non nin mali jugu fila tɛ tɛmɛ nin kan walayi bilayi ne tile kelen ma kɛ opposition in fɛ ne ye IBK critiquer ka tɛmɛ dɛ mais j'ai jamais aimé cette opposition parce que ninnu de taara embargo demander ko k'o da mali kan o tɛ bɔ ne kɛrɛ la fo ka diɲɛ fara lahara kan n'aw ɲinɛna ne seku ma ɲinɛ o kɔ o mɔgɔ kelenw de bɛ k'aw nɛgɛn bi ka wari di aw ma k'aw kunkolo yɛlɛma ka intoxication ka haine créer maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka maliyɛndenw yɛrɛ goya ɲɔgɔn ye opposition kelen de bɛ k'o kɛ o opposition kelenw de tilara tuguni ka sanogo ni bere rougew bila ɲɔgɔn na ko ne seku ka tila k'olu natɔla ye ne bɛ ibk de supporter ka ibk bambu fo kuluba ibk dun bɛ eri 2018 na qu'il pleuve ou qu'il neige ibk sera élu ne b'o fɔ bi n b'o fɔ sini parce que aw ma candidat ɲɛnama yira mali jɔ kan bɛ mɔgɔ minnu bo aw b'u dɔn ka tɛmɛ ne seku tunkara kan aw m'olu yira dɛ aw taara mɔgɔ minnu ye mali yɛrɛ ta k'a tɔ coron aw bɛ ka sama olu de nɔfɛ ka wari minɛ olu la k'aw yɛrɛ kɛ k'aw bɛ mali defansi tabaga ye an b'a bɛɛ kalama cɛ an kana ɲɔgɔn najɛ wulu koda ye sa aw ta tɛ mali ko aw ta ye wariko de ye caman saralen de bɛ o caman bɛ yen nɔ u tɛ fɛ ka ibk ka ɲuman fɔ cɛ i jugu kɛra zonzan ye cogo cogo a fɔ k'a kulo ka jan aw ye ibk mana gɛrɛ mɔgɔ mɔgɔ la hali ni ibk gɛrɛla ala la hali ni ibk ala tɔgɔ fɔ n'aw bɛ ala ye aw bɛ ala yɛrɛ nɛni tellement ibk ka go aw dɔw ye aw saralen de bɛ k'a goya aw ye a caman de ta caman ta ye n t'a kalama yɛrɛ koyi e cɛ a ye sabali jamana tɛ jɔ o ka kan dɛ aw y'an ka armée lebu aw y'an ka jamana lagosi mali réunion kun bɛ taa kɛ wagadugu mɔgɔ jumɛn y'o provoqué ni opposant kelen ninnu de taara mali kunko de ka tag'o fɔ jamana wɛrɛ kan ko fɔ maliyɛn denw ka wuli ko ka tag'i sigi burukina ko ka t'o kuma fɔ nin opposant kelen ninnu d'o kɛ e ninnu de ni fanga fana ka surun bi maliyɛn ko de ni e man di ne ye dɛ ne bɛ farawuna perefere ka tɛmɛ e kan o de y'a to an tɛ ɲɛ sumaya la o aw depuis ala k'aw da ye ɲɛ sumaya sɔrɔ perezan ko la parce que aw ko de n'a kalayara aw tɛ muɲu dɛ tubabu muɲuna o de y'a to tubabu avansera mɛ farafin de ko ne tɛ muɲu farafin pereselen farafin ko de ne ka nin kɛ bi n k'a tɔnɔ sɔrɔ sini farafin tɛ muɲu farafin tɛ sabali farafin tɛ hinɛ anw bɛ sin min ko hinɛ ka don an dusukun na mɛ sin bɛ k'an tɔ an tɔ kɛ crime de c'est à dire que hinɛ de anw ni hinɛ cɛ ka jan ko jɛgɛjala ni baji maliyɛn et maliyɛn a ye sabali aw ka bolo da aw dusu la ne seku bɛ min ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ jugu minnu bɛ kɛrɛfɛla la n'u bɛ ka aw su k'aw lafili k'aw bila aw ka jamana yɛrɛ contre la aw ta tɛ ibk ko ye aw tɛ jamana yɛrɛ de fɛ parce que aw bɛ ka sherif madani haidara usumani sherif madani haidara n'o ye haidara ye aw bɛ k'olu bɛɛ kɛlɛ bi ce qui veut dire que aw ta tɛ mali ko aw ta ye aw tɛ mali yɛrɛ de fɛ quoi sérieusement parler ko chrétiens aw ni ala cɛ aw bɛ fɛ ka ibk ni chrétiens de fana bila ɲɔgɔn na parce que o ko ka goya aw bɛ fɛ ani chrétiens aw bɛ fɛ ka chrétiens ni haidara ni fɛnw de bila ɲɔgɔn na e cɛ a ye sabali sa a ye a ye hinɛ jamana in na a y'a to jamana in ka sumaya dɔɔni n'aw tɛ IBK fɛ ala kama a y'a ka campagne kɛ IBK contre la vous avez le plein droit mais a ye a ye Ousmane Madani eh, a ye a ye Hayidara to yen a y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw to yen ala yɛrɛ jati kama aw to yen chrétien ko fɛngɛ ko o t'aw ka business ye n'aw bɛ se mun na aw yɛrɛ ma aw wuli aw ka taga fɛn dɔ di kerecɛnw ma aw bɛ kerecɛnw ka kuma ta k'o don a la o de ye ne yɛrɛ dusu tiɲɛ quoi parce que aw bɛ fɛ ka kerecɛnw ni silamɛw bila ɲɔgɔn na c'est pas bon jamana tɛ jɔ o ka kan ni mun b'aw yɛrɛ ni ibk cɛ a y'o fɔ o y'aw ka plein droit ye mais a y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw to yen et puis a y'a bila u kunna ibk nana jamana in cilen sɔrɔ ni ibk mun kɛ n'a ma bɛn an b'a fɔ et puis ça marche mais a kana kɛ de ko n'a gɛrɛla mɔgɔ min na k'a b'o tigi fana dɔgɔya mais c'est pas normal o tɛ jamana ko ye o y'i de tɛ mali fɛ n'i bɛ mali fɛ a b'i ni alahu taala cɛ i tɛ kerecɛnw ni silamɛw ka kuma fɔ i tɛ wahabiyaw ni hayidara ka kuma fɔ mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔ minnu bɛ k'o kuma fɔ olu de fasoden juguw ye walayi bilayi ne b'o fɔ bi n b'o fɔ sini a ye mɔgɔw to yen an ka jamana to yen an ka jamana ka lafiya on veut la paix un point un trait